anayika bounty ya 25 million dollars 2003 atalephera kugwira saddam hussein analonjeza 25 million dollars 2011 atalephera kugwira colonel muammar gaddafi nato inayika bounty ya 1.3 million dollars mwachidule america ndi nato akalephera ntchito yawo pa nkhondo amanyengerera anthu ndi ndalama kuti akwaniritse mauto awo akuluakulu onse amene ndatchula pano anagwidwa komanso kuphedwa atachita kuperekedwa ndi anthu awo lero ku gaza israeli ikumenya nkhondo yofuna kuthana ndi hamas miyezi iwiri yatha koma akulephera kugwira mitu yeniyeni imene amayifuna tikayang'ana pa list ya most wanted people imene israeli yatulutsa akufuna anthu 10 6 amakhalira ku qatar komanso 4 ali ku gaza kumene akumenya nkhondo anthu 10 amene israeli ikuwafunawa ndi akuluakulu a gulu limeneli la hamas mwachitsanzo the big man amene anatsogolera chiwembu cha pa 7 october leader of hamas ku gaza komanso most wanted man pa list imeneyi yahya sinwar sanampeze asilikali a israeli athodwa mpaka atulutsa bounty ya 400,000 dollars kwa aliyense amene angaulule kumene mkulu ameneyu akubisala wachiwiri wake muhammad sinwar akubisalabe ndipo asilikali a israeli alephera kumpeza ameneyunso ayika ndalama pamutu pake yokwana 300,000 dollars wachitatu komanda rafa salame bounty ya 200,000 dollars omaliza komanda muhammad deif 100,000 dollars pamutu pake zimene achita aisraeli poyika ma bounty amenewa ndi umboni oonetsa kuti alephera kugwira makomanda amenewa mmene ndakuuzirani kale kuti maiko ambiri akalephera kumugwira munthu amene akumsaka amayika chiona maso tinaona 2002 osama bin laden amasakidwa ndi america atalephera anayika bounty ya 25 million dollars 2003 saddam bounty 25 million dollars 2011 gaddafi 1.3 million dollars ndiye apanso tikuona asilikali a israeli akhala akumenya nkhondo ku gaza kufuna kuthana ndi akuluakulu ena amene amawasaka alowa ndithu mu gaza muja ndi mwapha anthu koma akuluakulu amenewa sanawapeze tikunena pano athodwa ndipo ayika 400,000 dollars bounty kwa mkulu wa hamas ku gaza yahya sino wachiwiri wake muhammad sino 300,000 dollars wachitatu komanda rafa salami 200,000 dollars komanda winanso muhammad defu 100,000 dollars umenewu ndi umboni onena kuti israeli ngakhale kumenya nkhondo ku gaza alephera kugwira makomanda amenewa pa 7 oktoba hamas inapita ku southern israel ndi kupha anthu 1200 komanso ena oposa 224 anapangidwa kidnap pofika 24 novemba magulu awiriwa hamas komanso asilikali a israel anasiya kumenyana ndi kukhazikitsa ceasefire mu nthawi imeneyi tinaona israeli ikutulutsa ku ndende mapalestina 240 komanso hamas inamasula mahosteji 110 pofika tsiku la lero ceasefire yatha nkhondo yayambiranso koma hamas ikusungabe mahosteji otsala 130 ambiri mwa iwo ayuda ndiye dzulo asilikali a israeli apha mwangozi mahosteji atatu amene anapeza ku gaza awaganizira kuti zinali zigawenga za hamas onse atatu ophedwa ndi ayuda amene anagwidwa pa 7 oktoba nkhani imene itamveka ku israeli anthu ambiri anakwiya taona prime minister benjamin netanyahu akupita pa wailesi ndi kupepesa komabe sizinaphule kanthu chigulu cha anthu chinalowa mtawuni ndi kuyamba kupanga zionetsero kusonyeza kukwiya ndi zimene zachitika ayuda ambiri aku israeli akufuna nkhondo imene ithe pakhale zokambirana kuti mahostage otsala 130 atulutsidwe amoyo ngakhale president biden wa ku america wachenjeza netanyahu kunena kuti he must be more careful apewe kupha masiviliani mu mzinda wa gaza vladimir putin wa ku russia ndi Erdogan wa ku Turkey nawonso alankhulapo adzudzula Israeli kuti ikulakwitsa kwambiri akuyenera kutsatira malamulo a United Nations ndi kupereka malo amene analanda m'manja mwa maPalestina polankhula ndi atolankhani dzulo Vladimir Putin anena kuti East Jerusalem mwachitsanzo ndi malo a maPalestina ndipo mtendere udzapezeka kuderalo israeli ikadzavomereza ndi kupereka malowa mmene ndinakuuzirani kale kunena kuti 1948 pamene amapanga dziko limeneli magulu awiriwa anagawana malo geographically israeli inapatsidwa 56% palestine inapatsidwa 44% east jerusalem inaperekedwa ku mapalestina west jerusalem inaperekedwa ku Israeli. Koma pofika tsiku la lero, Israeli inalanda East Jerusalem ndi kuiphatikiza ndi West Jerusalem. Pamene ndikunena pano, Jerusalem yonse ili m'manja mwa Israeli. Ndiye Putin akunena kuti mtendere sungapezeke kumene koko pokhapokha anthu azigwiritsa ntchito mapu amene anapatsidwa 1948. masiku apitawa asilikali a israeli anatiuza kuti hamasi ili ndi njira zapansi komanso mphanga zimene amabisalamo pa chingerezi timanena kuti ma tunnels akuti mafighters a hamas amayenda pansi pokhapokha njira zapansi ndikukatukira ku israeli ndikumachita chiwembu ndiye pofuna kuthana nawo asilikali aku israeli kumeneko ayamba kupopa madzi ku nyanja ndi kumachita flood ma tunnels amenewo nkhani imene itamveka maiko ambiri akutsutsana nayo chifukwa ndi yowononga chilengedwe mwachitsanzo madzi aku nyanja akalowa mu gaza nthaka yokomera ulimi idzawonongeka komanso nyama zambiri zokhala mu nthaka zidzasowa pokhala kapena kufa Kuwonjezera pamenepa, mkulu wa Hamas amene akukhalira ku Qatar walengeza kuti sakuopa chilichonse ngakhale atachita flood ma tunnels amenewa ndi madzi. Mwachidule, nkhondo imeneyi ikuoneka kuti ivuta komanso itenga nthawi yayitali. Taona dzulo gulu la Hamasi likuponya mizinga yoopsa kwambiri mu mzinda wa Jerusalem. asilikali atatu a israeli aphedwa ku gaza mapalestina oposa 15000 komanso tamumva minister of defense wa ku israeli akunena yekha ndi pakamwa pake kunena kuti nkhondo imeneyi itenga miyezi yochuluka kwambiri kuti ithe hamasi nayonso yapinda ndevu mkamwa akukana kumasula ma hostage otsala 130 pokhapokha asilikali a israeli achoke ku gaza ndi kusiya nkhondo tikamvetsera bwinobwino nkhani imeneyi ndi yovuta kwambiri pali chimkulirano